Nijale Valentana i kone cɛ so wɛrɛ joona balontan e ka kɛnɛ dɛ

sɔgɔmada joona balontan cɛ a sugu bɛɛ bɛ ne Iba ka page kɔnɔ yan nin ye ne kanubaga dɔ ye mamari ou bien c'est quoi c'est quel nom Mumasi, ya Mumasi kone. Eh dis donc. Balanzan, foli b'i ye. N'i ko n ka nin kalan n tɛna tila sunɔgɔ bɛ n na en même temps ne ɲɛ tɛ bɛrɛ ye quoi donc voilà n tɛ sɛbɛnni misɛnmaninw ye n bɛ ka ɲinɛ ka n ka écriture bonya quoi. Ya. Ah, tout le Gabon, oh mon Dieu! N ka foli bɛ Gabon bɛɛ ye balanzan vraiment Gabon c'est un des pays que j'ai aimé en Afrique à cause des Maliens qui sont là-bas a camanba aw bɛ yafa n ma dɛ yeah, ça c'est le Gabon yeah, donc euh, voilà n bɛna don sujet importanlenba de kɔnɔ bi n tun ko n bɛ min décortiquer lundi ani mardi non n b'o kɛ bi parce que n ye sujet dɔ sɔrɔ pour lundi et mardi an b'o bila yen ka olu kɔnɔ n fɛrɛlen b'o kɛ n ko n bɛna dangaden minnu bɔ ɲɔgɔn na bi a b'aw préparer n bɛn'u bɔ ɲɔgɔn na sisan sisan Yeah. Salut, salut, salut, salut le Mali, salut la diaspora malienne. Aw bɛ cogo di ça va aw bisimila Iba Bokoum aw balimakɛ n'aw ka soldat depuis Denver. Sunɔgɔ bɛ n na yanni n ka n da non non non n tɛ n da n bɛ soli ka baro kɛ ni aw ye Mali kɔnɔ ka kunnafoniw di aw ma maaw kan minnu n'u dabara kɛlen bɛ n bɛ jamana dabarabaw olu de bɛ n bolo bi k'a di transition mɔgɔw ma k'u hakili jigin u ka kunun na kana bila bi la min bɛ mali kɔnɔ vidéoman minnu bɛ ka an faso tɔgɔ tiɲɛ ka jamana kuma suli nkalontigɛ maloya tɛ minnu na danbe tɛ den minnu na n bɛna olu de décortiquer yan bi aw bɛɛ lajɛlen ka mɛn donc aw bɛ hakɛ to n bɛna don nin masala kɔnɔ sisan sisan sisan n ko tɛ mɛn bi nin sɔgɔmada joona in na je vais d'abord vous souhaiter une bonne journée dominicale à tous a bɛ n hakili jigin ni n bɛ kuma tan a bɛ n hakili jigin papis daf ninnu de la minnu tun bɛ ee

à la même place. Je vous souhaite une très bonne journée dominicale. Mais cette fois-ci, le Mali n'est pas comme avant. Nin bɛ ka kɛ circonstance minnu na an ye min ɲini maliko la o tɛ an bɛ ala deli ala k'an faso basigi ala ka na ni bɛn ye bi sɔgɔmada in na n bɛna fɔnba seku tunkara ani bubu mabɛl olu mɔgɔ saba n bɛna olu di aw ma après n bɛ na ni nuhu togo ka kafe bawule ye a doncogo sɔrɔsiw tu la n bɛ na ni nuhu togo ye o tɛ kɛ bi nin video in kɔnɔ o bɛ kɛ peut-être n ka lundi ou mardi ta ye et pour ce faire n b'a daminɛ ni ee u bɛɛ la patɔrɔnba dabaraba jamanaden jugu n ye min décortiquer n ka samedi video la yanni n ka taa baarayɔrɔ et puis n b'aw kunnafoni fɛnɛ k'a fɔ aw ye a barika ala ye heureusement sisan facebook bɛ message ci ma yan'a k'an ka video poster aw bɛ se ka video ye a bɛ aw bolo aw b'a ye mais ne tun tɛ se ka don n ka page kɔnɔ ka foyi kɛ fo n k'u jaabi u ko k'u bɛ fɛ ka n sanctionner n ka video la yala ni n sɔnna ma walima ni ma sɔn ma n k'u jaabi o de kunna n panikera pour moi u ye n ka video ta ka bɔ yen déjà yɔrɔ bɛɛ la quoi mais u tun y'a bɔ ne yɛrɛ de ɲɛkɔrɔ n tun tɛ ka se k'a partager n ka page tɔw kan donc n ko u ma n ko ma sɔn et je suis prêt à discuter dalilu min bɛ n bolo ni n ma sɔn n y'o d'u ma n b'a dɔn min don je sais déjà de quoi il s'agit donc u ye video segin n ma n tora baarayɔrɔ la dɔrɔn n balila ka video ye o de kama n y'a partager partager joona joona et donc euh, n b'aw bɛɛ fo ya fabu tarawele hola ko bɛ cogo di cómo estás buenos días i ka foli bɛ yan depuis espagne c'est sûr sinon c'est pas mexico donc u ye n ka video sɔrɔ dieu merci n b'aw bɛɛ fo mɔgɔ caman ye video in télécharger déjà k'a ci ma dɔw y'a ci ma direct la k'a yira n na k'a ma ta ka bɔ yen k'a bɛ yen n bɛ bɛɛ barika da ya ka taa kita ka taa bila fo kidali n b'a bɛɛ lajɛlen fo ka taa kɔfɛ fo kayi ka taa bila fo e, e, e, tesalit ani timiyawin n b'aw bɛɛ lajɛlen fo maliyɛn bɛ diɲɛ fan o fan aw bɛɛ fɔlen don kɛrɛ kɔnɔnaw b'a la kulukɔrɔ ni sikaso aw bɛɛ fɔlen don fo kajolo donc euh, bi n bɛna video décortiqueli de kɛ n t'a kuma caya n b'a daminɛ rapidement pour que bɛɛ ka faamuyali sɔrɔ mali ko la transition mɔgɔw k'u ka n'u sigi u ka iba lamɛn nin sɔgɔmada in na n tɛ se ka lundi kɔnɔ na n tun t'a fɛ ka video kɛ bi mais je suis obligé de le faire n ma jigin joona dɛ depuis n jiginna n bɛ ka vocaliw jaabi ni caman tun bɛ inbox kɔnɔ u ɲɛ bɛ n sigilen na u dabali bannen don na quoi parce que quand j'ai fini de prier direct au lieu de manger je ne fais que prendre du thé ka sɔrɔ ka na n sigi yan n ye lipton de min n sigilen bɛ yan n bɛna nin video ninnu décortiquer aw ka dangaden ninnu lamɛn ee n b'a daminɛ n'u ka patɔrɔnba ye n tun ko n ko seku tunkara n t'a dɔn entre seku tunkara et fɔnba n ka mɔgɔ fɔlɔ min décortiquer quoi n t'a dɔn n bɛ min fɔlɔ décortiquer nin den sugu fila ninnu na quoi ya aw fɛn fɛn bɛ kɛnɛ kɔnɔ yan ɲɛ b'aw bɛɛ la n ka foli b'aw bɛɛ ye vraiment iba ɲɛ tɛ bɛrɛ ye pour que ka se k'aw tɔgɔw kalan donc sachez que je suis avec vous n bɛ maliyɛn bɛɛ fo nin heure la aw ni sɔgɔma bonne journée dominicale à tous les Mali à toute l'Afrique surtout la Côte d'Ivoire qui a tant souffert des mains des activistes maliens

ni ala sɔnna a ma mali b'a jɔ a sen kan an bɛ taa n'a ye aw ka dangaden min bɔra aw fɛ yen n'a tun bɛ ka Soro supporter n bɛ tila ka na vidéo spéciale k'a kan parce que n bɛ ka élément caman sɔrɔ sur Cheikh Oumar Keita qui est actuellement au Mali avec sa famille maudite je vais rentrer dans sa vie dans peu de temps aw kana pressé n bɛ ka élément sɔrɔ je vais parce qu'en général moi j'aime pas parler avec l'idée des autres je veux parler avec des éléments qui prouvent qui tu es pour que je puisse bien parler ne tɛ se ka na bɔ ka n sigi ka kuma mɔgɔ kan ten ko mɔgɔ wɛrɛ y'a lakali ne ye telefɔni fɛ ça ne marche pas n'i y'a kɛ a tɛ ɲa quoi ne t'o fɛ quoi ya i bɛ fɛn dɔw de di yan i bɛ minɛn dɔw de di yan minɛn min kɔnɔna fɛrɛlen don ni ɲɛ b'a tigi la a kɔnɔ ɲɛ b'a ka kɛwalew la donc n bɛ bɔ ka kuma fɛ n bɛ n'o de kɛ Cheikh Oumar Keita la il n'a qu'à s'apprêter anw faso maliba malidenw tɛ se k'u sigi ka mali yelentɔ lajɛ dennankolonw fɛ minnu yɛrɛ bɛ mali kɔnɔ an t'olu to yen kuma tɛ min tɛ mali kɔnɔ min tɛ maliyɛn ye i n'a fɔ ale Cheikh Oumar Keita a k'a sigi a bɛ min ɲini maliko la an b'a d'a ma fo ka taa sa a tɛ min se fila o de daminɛlen filɛ anw b'a labɔ mali kɔnɔ ou bien an b'a kɛnɛ kɛnɛ jeni a b'a da bɔ anw faso ko la maliyɛn tɛ bin ka wuli k'a jɔlen to o jɔyɔrɔ kelen na an bɛ taa ɲɛfɛ de a y'an nabin an wulila an bɛ taa inshallah i komi bɛɛ bɛ k'a fɔ yan ko fɔnba n bɛn'a fɔ aw ye fɔnba a ka wale min n bɛna décortiquer ee fɔnba fɛrɛla mali ma a fɛrɛla maliyɛnw ma ninnu bɔra ka na aw kɛ lagalagatɔ ye i n'a fɔ n'a fɔra u ye de u kana kuma nin kuma cogo in na k'a bɛ bɛn mali ma ne t'a dɔn sɔrɔdasi ninnu sɔnna nin ma cogo min dɛ mais ne bɛ n'u décortiquer kelen kelen don o don k'u di sɔrɔdasiw ma u k'a faamu u ni den sugu min bɛ baara la ko nkalon tɛ jamana in dilan aw bɛ jɔ aw cɛya jɔyɔrɔ de la a ye marifa ta ka fanga bɔsi ko parce que jamana ɲagaminen don jamanadenw karila ɲɔgɔn na aw ye marifa ta k'aw bɛna a ɲɛnabɔ aw ma sɔn k'a kɛ ni joli bɔn ye aw ma maa fa aw natɔ sivili minnu filɛ nin aw ɲɛkɔrɔ olu de kɛra sababu ye ka maaw labɔ k'u di saya ma n'a ma ɲɛ ko aw sɔrɔdasiw nana fanga ta aw ma se k'aw ɲɛna woloma a ɲɛna woloma cogo la aw taara mɔgɔ ta min ma bɛn maliyɛnw ta sira ma n'o y'aw ka premier ministre ye o gansan kama aw ye tɔgɔ tiɲɛ sɔrɔ k'aw ka baara bɛɛ kɛ fu ye pour que aw ka jɔ aw sen kan aw b'aw hakili dayɛlɛ aw bɛ lamɛnli kɛ à partir de iba bokum ne b'a fɔ aw ye sira bɛɛ fɛ n'o tɛ seku tunkara n b'ale bila deuxième position na donc n b'a fɔ sɔrɔdasiw ye aw ka kunun aw ka lamɛnli kɛ aw ye fili min kɛ n'aw bɛ fɛ ka bɔ a kɔnɔ n'aw bɛ fɛ ka baara kɛ ni fasodenw ye n'aw bɛ fɛ ka tiɲɛ dɔn a ye lamɛnli kɛ mɔgɔ sugu minnu b'aw bolo n'u bɛ ka aw mankutu lakali anw tɛ mankutu ta mɔgɔ kan nkalon na maliko la ka d'a kan anw bɛ mali dɔn an bɛ mali baarabaa kɔrɔw dɔn minnu y'a kɛ mali ye n'u janfara k'u faga an b'u dɔn donc ni ala ni kira sɔnna a ma an bɛ ɲɔgɔn na non dani est trop petit ici parce que ale ma kalan n terikɛ an ka taa n'a ye dɔɔni dɔɔni babu yaya ba dani ma kalan n tɛ se ka n ka temps perdre ale la a ma kalan a tɛ ko dɔn a hawujalen don sogɛli ka wari nɔfɛ sogɛli m'a wele a bɛ fɛ k'i to kegunya kɔnɔ k'i balan sɔrɔdasiw la pour que k'a lajɛ ni wele bɛna da a ma ni wele ma d'a ma a bɛ to sɔrɔdasiw kɔ olu ye héros ye parce que anw laban sɔrɔdasiw bɛ sira min kan n'u m'a yɛlɛma n'u ye sogɛli bɔ yen k'u ɲɛsin faso ma ne mago t'a la ne ye min fɔ o ma mɔgɔ min ka ɲi ne faso ma ne bɛ jɔ i ni nkalon cɛ nkalon tɛ da i la c'est à dire que i tɛ nɛni i tɛ dɔgɔya ne ɲɛna mali nɔfɛ ko ne tɛ bɔ ka kuma k'i to mali jɔ la o kuma t'a la mais n'i tɛ mali kɔ i kɛra maa o maa ye an bɛ kɛnɛ min kan n'o ye facebook kɛnɛ ye a sariya tɛ dɔwɛrɛ ye fanɛni ni banɛni kɔ n b'o gansan d'i ma ka tila ka preuve di malidenw ma ko mali a tɛ janfa ni fanɛni ni banɛni ye k'a den bɛɛ dafalen to yen k'u tɛ jaabili kɛ ne tɛmɛna da caman fɛ yan ni ka se yan mɔgɔ ba den de bɛ ne dɔn dɔw tɛ n dɔn ni nɛni ye dɔw bɛ n dɔn ni nɛni ye dɔw tɛ n dɔn ni kɛlɛ ye dɔw bɛ n dɔn ni kɛlɛ ye ne dɔnnen don ni fɛn sugu bɛɛ dɔɔni dɔɔni ye maliko la wa n b'a bɛɛ yira nin kɛnɛ in kan fo ka taa fo don min n faso basigira k'an to tunga fɛ n bɛ se fɛn fɛn la n b'a di n faso ma k'a bɔ n dusu la sauf ko n ye nkalon da maa dɔ la sauf ko n bɛna maa minnu décortiquer bi olu bɛ ka wale min bɔ u da ko ne y'a ɲɔgɔn kɛ ka maa dɛmɛ o de maloya bɛ ne na neni maloya tɛ ne na nkalon de maloya bɛ ne na tɔgɔ tiɲɛ de maloya bɛ ne na k'a ɲɛsin maa ma nkalon kan ka faso janfa wari nɔfɛ o de maloya bɛ ne na ba neni fa neni maloya tɛ ne na n'a nana kɛnɛ in kan n b'a waraka aw ɲɛna k'a d'aw ma walahi n tɛ siran ni si ɲɛ maliyɛn min bɛ se ne na o ye maliyɛn min bɛ mali fɛ ninnu ɲɔgɔn tɛ se ne na donc ne ye iba de ye iba bokum aw ka sɔlida aw baden o n'aw terikɛ o n'aw aw fa o n'aw fɛn fɛn n'aw bɛ se k'a miiri ne kan maliyɛnw na extérieur la ne bɛ yan maliyɛn ɲuman bɛɛ de tɔgɔ la ni min banna i banna i yɛrɛ ye k'i tɛ tiɲɛ fɛ mɛ ne bɛ to tiɲɛ kɔnɔ n tɛ bɔ a kɔnɔ n faso kɔfɛ a bɛ jɔ ni tiɲɛ de ye a jɔbagaw bɛ lamɛnli kɛ wajibi ka da kan n bɛ diferansi yir'u la ne n'u ka videomaniw cɛ donc aw ko ko fɔnba n bɛna fɔnba d'aw ma aw bɛɛ k'a lamɛn aw bisimila fɔnba filɛ
an ko mali a se b'an ye an y'a budget bɛɛ kalikile ka kɔgɔji bɔ lagine ka tɛmɛ kangaba fɛ ka taa fo bamakɔ k'an ka bato ni kelen an bɛ se ka tɛmɛ bamakɔ forema y'a kɛ a papiye b'an bolo a musaka dɔnnen don

wala nin ye eleman fɔlɔ ye nin kuma man ca maliyɛn bɛɛ ye nin mɛn mɛ n bɛ kangabakaw wele ka da kan i b'a ye maliyɛn de ye mali yɔrɔ dɔ tɔgɔ fɔ dɔrɔn fɛn min bɛ n ma don o yɔrɔ la n b'a f'i ye ne iba taara kangaba kanu teriya sira fɛ ni maa min tun bɛ ɲɔgɔn wele ko n teri fa kelen ba kelen n'o ye kabinɛ kuyate denkɛ ye seguba kuyate ni maa min ni n teri min jɛra ɲɔgɔn fɛ k'a ba kunda ni n teri min ye ɲɛji bɔ ɲɔgɔn fɛ u ka du kɛnɛ ma a filila dɛ a taara boli ka tugu iba ka kɛlɛbagaw de kɔ pourtant ne ye teri min ye ne tɛ n teri bila fili la ne ni mɔgɔ mɔgɔ jɛra teriya la surtout fo ka na se an ka kamalenya kɔnɔna ma ne ye lesɔn ɲuman de d'a bɛɛ ma n y'a bɛɛ ladi n y'a ɲini n teri bɛɛ ka avanse ne ɲɛ n nan'o kelen kɛ n baden sinjiw ni n fa ka wolow ye ameriki yan ka ala wele su fɛ yarabi ala ka ne balimaw sɔn ala ka ne jɛ yɔrɔ o ye duwawu dan ye ala k'aw ta ɲa ka n ta tiɲɛ ni k'a sɔrɔ aw ka ta ɲa dulonnen bɛ ne ka ta tiɲɛ de la yarabi ala ka ne ta tiɲɛ aw ta ka ɲa ne balima ni n teriw n furadama depi n donna ameriki yan n bɛ teriya de bato kɔnɔ ne ye n ka dannaya da teri kelen min kan ni n ti ɲinɛ a tɔgɔ kɔ ne ma teri kanu min man janfa ne ye teriya gurupu sigi teriw sɔrɔla la minnu ye ne janfa o y'a dan ye ka bɔ k'u tanu 31 na u y'u datigɛ ne la gurupu kɔnɔ u tanuni kɔfɛ n ye videwo min kɛ don dɔ n bɛna a joye mɛ n y'a dɔn mɔgɔ sugu minnu don mɔgɔ denni tɛ se ka kɛ mɔgɔba ye mɔgɔ denni den a tɛ se ka kɛ mɔgɔba ye a bɛ to mɔgɔ denniya de la ne de ye n teriw kanu k'u bila ɲɛfɛ k'u tanu ne ka wusa ni maa minnu ye dignité ni fɛn bɛɛ la n teriw ni n balimaw la n ye n balima minnu dan sinji kanu na k'u dan an fa ka kulusijala kanu na k'u dan malidenya kanu na olu bilala ne na ne ye teri minnu kanu k'u bila n yɛrɛ ɲɛ ka duwawu k'u ye ala k'u sɔn ka tɛmɛ n kan u ma fɛn min kɛ n ye ɲuman na ka a d'u ma u ni kanu ni duwawu min ka kan k'a d'u ma o teriw ye ne janfa ka gurupu kreye k'u kɛ ɲɔgɔn kɔnɔ ko les amis de 91 n ɲiginna gurupu in na ka mɔgɔ fila bɔ a la n b'u fila barikada alpha sise ani musa sisogo amidu jabate denkɛ n ka foli b'aw ye tɔw bɛɛ y'u kɔ don ni janfa ye n balima b'a kɔnɔ n teriw b'a kɔnɔ n ye minnu kanu ne iba tɛ to a la aw de bɛ to a la aw ni ne tɛ kelen ne ka wusa n'aw ye u bɛ ka n lajɛ bi n ka kɛlɛ kɔnɔ dɔw bɛ n filɛ ko fatɔ dɔw bɛ n filɛ mɔgɔ sugu bɛɛ ye mɛ fɛn min ka bon ne bolo diɲɛ na o ye tin de ye n furadama n bɛ videwo kɛ ni tin ani kanu de ye an filɛ kɛnɛ min kan bi ne ye kangaba nɛnɛ fɔnba a lamɛn kosɛbɛ ne ye kangaba nɛgɛnɛ ne ma lagalagatɔ kelen ye kangaba anw taara kangaba figira tumo de kama sinbo nɔfɛ muntaga keyita ne ni n daka wuli teri ne ni n fa kelen ba kelen teri seguba kuyate kabinɛ kuyate denkɛ ma kuyate kɔrɔkɛ walahi de ala ye ma kuyate min furula burkina ben kanbo de ma n t'a dɔn ale ye nimero 1 de wa nimero 2 n t'u fila dɔn ka bɔ ɲɔgɔn na mɛ n b'a dɔn kabinɛ kuyate den ma kuyate ko don a balimakɛ seguba kuyate ne n'a taara kangaba ne ye kangaba ye n ye to dun kangaba ne welela kangaba ne ma maloya ni fantanya ye kangaba n ma maloya ni kulisi kunkuruni ye kangaba ne taara kangaba n ye kangaba ye fɔnba a lamɛn an bɛ mali jɔ kɛnɛ kan barika ala ye ka taa ni ne iba ye mali fan bɛɛ ka seere k'a la maliko la n bɛ se ka kuma kan to ameriki jamana kɔnɔ yan k'a yira maaw la n ye jinɔgɔ min n ye to nanɔgɔlan kelen dun n ye bɔgɔji min n ye datu ji dun kadɔdugu la k'a dun bayangara jamana kɔnɔ k'a dun duwanza k'a dun ɔnbori k'a dun boni n ye ɲani sugu bɛɛ ye gawo n ye tamaro ni tiga kɛ tilera fana ni sura fana ye gawo les années 87 88 ne bɛ mali dɔn n taara ɲɔro n'i y'a ye n da balannen bɛ sɛgɛ la n tɛ kuma turunkunbɛ ni jema kan n taara fo sɛgɛ a don su an ye min dun k'a dan o de kama n ma ɲina sɛgɛ kɔ n ma ɲina n ka mali kanu kɔ an taara kanpaɲi kɛ sɛgɛ i b'a ye maliyɛn de n taara sikaso n taara kajolo n taara mission na ministre des eh, eh, comment ça s'appelle ministre des mines et de l'énergie n taara mission na fo kajolo fo mali sanubɔyɔrɔ dan na kajolo kɔfɛ ka sigi ka n to sɛzi kɔnɔ ka mangoro dun a ba la n y'o kɛ kajolo de n taara kucala n taara segu n tɛ se k'o hakɛ fɔ ka lemurukumu kari a ba la ka kɛ mɔni ye ne ba abisi ani ne mɔmusow segu kɔnɔ talila la ne b'aw bɛɛ fo ne y'o ye segu la i b'a ye maliyɛn de ni ne bɛ kɛlɛ kɛ mali ye a bɛ bɔ ne dusu de la ne tɛ kɛlɛ kɛ mali ye wari nɔfɛ i ka wari to i bolo n ye bi kɔnɔ ala ka n sɔn n ka se ka bɔ n faso ye n ka se ka kɛlɛ kɛ n lafiyalen hakili latigɛlen ne ye dubaden de fayanfan ani bayanfan ni ne banna nkalon ma n fa ka du jɔlen kɔnɔ kun de b'a la ka n yɛrɛ da bɔlɔlɔ ka diɲɛ mɔgɔw ka ne ye kɛlɛ la ka ɲɛsin n woloba ani n sinjiw ma c'est parce que n banna nkalon de ma n tɛ mali jɔ ni nkalon ye mɔgɔ bolo n'i tɛ se dɔrɔn n bɛ n mabɔ i la ni layidu t'i la n tɛ tugu i kɔ n'i tɛ mali fɛ ne t'i fɛ a barika kɛtu kuyate ye o fɔli la ne ma kɛrɛdi mali fasa dɔnkili kɔnɔ maa o maa tɛ mali fɛ walahi i ba t'i fɛ n tɛ siran k'i kɛlɛ damɔnzɔnw tɛmɛna basiw tɛmɛna sabanyana basiw bitɔn kulubaliw tɛmɛna cɛbaw tɛmɛna babɛnbaw tɛmɛna samori turew tɛmɛna fo ka taa kɔfɛ sunjata keyita olu tɛmɛna turamagansiw bɔra minnu ka kɛlɛ kɔnɔ u bɛɛ tɛmɛna an ye bamugujiw ye olu bɛɛ tɛmɛna an ye magasalakaw ye jajiri olu tɛmɛna nin bɛɛ tɛmɛna ka na don anw tile kɔnɔ anw bɛ min to an denw na an mɔdenw na an mamaw ye an mamadenw minnu bɛna wele ko mamakɛw an bɛ min to olu ye o ye tiɲɛ de o de tora anw bolo banmuru tɛ anw bolo ka kunba tigɛ ka bɔ kanba da la faso nɔfɛ tugun min bɛ anw bolo o ye dalakan de ye an tɛ bɔ min nɔfɛ an tɛ yɛlɛma fonba e ye min ta ka kangabakaw sɛgɛrɛ ne bɛ kangaba bɛɛ wele n bɛ kaba bɛɛ wele n bɛ kɛla bala su wele n bɛ kɛlakaw wele fɛn fɛn bɛ maninkala ka na fo bankumana bamakɔ masurunya la n'u b'a wele ko le plus gros village de manden n bɛ jolibakaw wele n bɛ manden bɛɛ wele kangabakaw aw k'a lamɛn fonba ye aw kɛ mɔgɔ sugu min ye maliko la politiki nɔfɛ kangaba tɛ lagosi ko ni iba tɛ bɔ ka kuma ne sigira kulun kɔnɔ ka ji tigɛ ka taa figira tumo n t'a da dɔn ne ye mobili boli ka selenge baraji tigɛ ka boli ka na fo figira tumo ne ni n terikɛ seguba a bɛ sunɔgɔ la ale de ye mandenka ye mais ale bɛ sunɔgɔ la ne ma deli ka taa ne de bɛ ka mobili boli fo muntaka ka buguda la ne bɛ ala barika da n bɛ kɔrɔlenw barika da ne ye ala mɔgɔ de ye parce que o fɔra ne ye figira tumo ko ne iba ko ne ka n jɛngɛ kɛrɛfɛ ko bugurida ani tiɲɛ a ye min yira ne iba ka ko la ko fura tɛ ne mɔgɔ si bolo maninkala kɔnɔ ka ne iba ka diɲɛlatigɛ karaba ko ne ka n jɛngɛ ni ne ma sijɛ ye n kun na ko ne t'a ɲɛ ye a barika ala ye ne y'a ɲɛ ye sira min fɛ o ye ka bɔ ka faso dɛmɛ ka tila ka na kuma kangabakaw ye ko ne sira kangaba n ye to dun ye ne ye kulun ta ka ba tigɛ kangaba ka taa figira tumbo n ye mobili boli ka taa figira tumbo ni ne ka hɛrɛ tun bɛ josɔn na a tun bɛ fɔ ne ye ne tun bɛ jo sɔn mais a fɔra ko ne ka n jɛngɛ de tiɲɛdala fɔlɔw fɛ ne t'a ɲɛ tu kɔnɔ ne iba seere bɛ na seguba kuyate don a bɛ pari a man di bi a man di ne ye ka sababu kɛ n y'a ye kɛlɛ ni janfa min kɔnɔ ka gɛsi jamana ma ani ne yɛrɛ iba a tulo bɛ n kan na a furumuso tulo bɛ n kan na an bɔra kangaba ni layidu min ye ne ye n ta muɲu k'a kun ko ne tɛ n sɔn don dɔn ko jow tɛ se ka kuma ne ye ne kana jo sɔn ne ma jo sɔn seguba kuyate b'a kalama ale min ye mandenka ye kuyatelakaw kangaba kɔnɔ ale min sigira ye min fɔra ye a su a ye n wele k'a fɔ n ye an ye ɲɔgɔn sɔrɔ jo kunna ale de ta fɔra ye kuma ma kɛ ne kunna jafrɛn muntaka keyita fɛ yani a kana don bamakɔ kɔnɔ n tɛ kuma o tɔw kan mais min yirala seguba la k'a fɔ a ye ani ne de jɛra k'a preuve ye ɲɔgɔn fɛ a fɔra a ye de ne ɲɛna ko ni dugu jɛra ka sɔrɔ a ma taa lawuli ni mobili kile ye ko kangaba kow ye nkalon ye deux heures du matin da taara kɔnkɔn a da la ka deux cent cinq kile d'a ma ne iba y'o seere ye ne nana ka n to gɛlɛya kɔnɔ ka da kan sɔn cogo kun tɛ ne na o ye ne bari ala la ko ne sɔn bɛ bɔ ala de yɔrɔ ne dara ala la ka n di ala ma ka n kalifa ala la ne tɛ siran foyi ɲɛ ni ala tɛ o de kama ka gari ka tiɲɛ fɔ mɔgɔ sugu sugu hali n'i ye ne wolo n'i bɛ nkalon na n bɛ tiɲɛ f'i ye fonba i taara nkalon tigɛ kangabakaw ye n tɛ taa yɔrɔ jan ni n ka histoire ye iba tɛ kunfɛ mɔgɔ ye n tɛ video man gansan ye a si bɛ n na n bɛ ala barika da a ye cogo tɛ na n si bolo dɛ n'i ye n ye i bɛ n kɛ san bi naani san bi saba ye non non non n tɛ den ye ala de ma sɔn n ka kɔrɔ ala ma sɔn ka ne nagasi ka da kan ne dara ala la k'a kɔnɔ n ka diɲɛlatigɛ kɔnɔ fɛn fɛn ni ma miiri ɲuman na ala y'a bɛɛ kɛ n ye n ye fɛn fɛn miiri n y'a bɛɛ ye n ɲɛ la en 96 ne ye france match dɔ dayɛlɛ journal dɔ don ko france match wa n m'a dɔn jumɛn n y'a dayɛlɛ n ye new york ye manhattan pour la première fois dans ma vie photo ni sɛbɛnni na char combat dɔ b'a foto kan a ɲɛsinnen don manhattan ma ne y'o ye pour la première fois sur new york n ye dugu imaginer cogo min n ka sogo la n y'a ye ten de o foto la n nalen new york n ye o kelen de ye n ɲɛ la n bɔra avion da fɛ ka bɔ mobili kɔnɔ ka dugu kɔnɔna minɛ n ye min ye n ɲɛ la n tun y'o de ye sogo la yanni n ka na new york en 2000 n ka sogo nana na 90 91 n commencera k'a ye foto la en 94 15 16 ne ti gansan ye mali ko kɛlɛ la n nana n da ka sunɔgɔ ka n ka diɲɛlatigɛ dilan ka n to sunɔgɔ la n kununa ka faso to yɔrɔ min kɔlɔlɔ kɔnɔ n nan'a sɔrɔ yen n ye jigi min da n faso ni faso jɔlaw kan n nan'a sɔrɔ o tɛ yen n ko n bɛ kɛlɛ kɛ fasodenw nɔfɛ u bɛɛ bɛ fili la mais da min ka gɛlɛn ni da bɛɛ ye o tun ye donda ye donda min n'i bɛ kunbɛn ni faneni ni baneni ye n y'o jateminɛ ka a baara kɛ k'a ɲini ka gɛrɛ banenikɛlaw la u bɛ ka baneni kɛ kun min na ka banenikɛla damadɔ tin minɛ k'o bila n na awa ture b'o la siko b'o la kama millionnaire b'o la mama national b'o la olu mɔgɔ naani n ye ba nɛni mɛn u da n y'u lajɛ mɔgɔ sugu minnu don yala iba bɛ se ka ninnu kanu wa paseke iba bɛ tiɲɛ de la ne b'a dɔn ne ka fari d'u bɛɛ ye lajɔ cogo tɛ ne na lebu tɛ ne na ne mago tɛ lebu la ni mali ma dilan anw lebulen de don an y'o de faamu mali ko la c'est pourquoi n ko lebu tɛ n na n faso bɛɛ de lebulen don jigi tiɲɛna n nkalon bɛ ka kɛ ka jamana jɔ ko jamanadenw k'u mankun o kan iba ma sɔn o ma n ye saya fusaya ni malo ye n ye tɔgɔ tiɲɛ ni danbe tiɲɛ n y'o fusaya ni mali dafirili ye ka sɔrɔ n bɛ se ka ko dɔ kɛ ka n yɛrɛ sakirifiye k'o kɛ mali ni malidenw ye o de kama fɔnba e fɔlɔ ka videwo kama parce que e ka videwo cira kangaba de la e taara kangabakaw de lagosi e ye kaba de lagosi politiki sira fɛ i jama ɲinitɔ k'i b'a di maaw ma i tɛ maa minnu dɔn i t'u fɛ i tɛ se k'i ka tin yira mɔgɔ la i tɛ mɔgɔ min dɔn ni aw tɛ ne ma ye aw videoman damadɔ e fɔnba nuhun togo seku tunkara bubu mabɛl n tɛ kuma dani de paris kan parce que ale t'a ɲɛdɔn aw de b'a ɲɛdɔn dani ye den de ye a y'a yɛrɛ bila malo minɛn kɔnɔ nata kama a ma fɛn min sɔrɔ a ka diɲɛlatigɛ kɔnɔ a fa n'a ba ɲɛna a y'a karaba ɲini ka tila k'i jigi da a da farinya kan ko paseke a fa n'a ba tɛ balolen a bɛ se ka kuma bɛɛ fɔ a ɲinɛna balimaw n'a balimaw furu ɲɔgɔn kɔ a ɲinɛna maa minnu y'a kanu kɔ dɔnku n tɛ kuma dani kan n b'ale bila kɛrɛfɛ ale ta ye kodɔnbaliya ye dani ka dɔgɔn ne ka kɛlɛ la ni n ko n b'a kɛlɛ n b'a ka kulusi jeni a la k'an to yan ne ye maninkala nafa ka sɔrɔ dani ma wolo 81 82 ne tun bɛ taa sinimani bɔ bangumana n fitinin walahi de ala ye amadu bilenni jikɔrɔni ani mamadu konate amidalayi walahi de ala ye n bɛ n kali o la ala ka bon n ka kalili ma ala ye fɛnba de ye min y'an bɛɛ dan an man ka kali a la kuma tɛ a kumakan yɛrɛ ma a ka kuranɛ i n'a fɔ seku tunkara b'a kɛ cogo min a kuma o kuma ni kuranɛ cɛ a tɛ kali a ba la a m'a faamu n bɛ kuma ka na n bɛ tila ka na kuma o yɔrɔw kan ne i ba ne tɛ don nkalon na maa fɛ quoi n t'a kɛ ma deli k'a kɛ wa n tɛ taa sira fɛ fɔnba e bɔra ka na nkalon tigɛ kangabakaw ye i n'i fa n'i ba cɛ e n'i fa n'i ba cɛ fɔnba e bɛ se ka na ni kɔgɔji ye kangaba e n'i fa n'i ba cɛ ni transition in bɛ se ka na kɔgɔji di kangabakaw ma fɔnba asimi koyita a y'a lamɛn mali ko tɛ tulonkɛ ye an t'a to aw la o an b'aw kɛlɛ de b'aw ju la fo sanfɛ a ye fɔnba wele a ka na bi a k'a kali maliyɛnw ɲɛna a ko k'a se b'u ye ko maa b'u bolo min bɛ se ka na ni a financement ye k'a di jamana ma kɔgɔji ka bɔ laginɛ ka tɛmɛ kangaba fɛ a taara nin fɔ kangabakaw de ye a bɛna laban yɔrɔ min a m'o yɔrɔ yɛrɛ fɔ an ye kɔgɔji u bɛ fɛ a ka taa ni kangaba y'u fɛ de wa i n'a fɔ abudulu ɲangi y'a fɔ cogo min kɔgɔji est-ce que fɔnba bɛ kɔgɔji dɔn est-ce que a delila k'a ye an minnu bɛ ameriki jamana kan anw bɛ kɔgɔji dɔn an y'a ye ji min kɛlen ka new york lakoori ni diɲɛ bɛɛ sirannen b'a ɲɛ new yorkaw sirannen b'a ɲɛ o tɛ kɔgɔji ye o ye baji de ye a bɛ taa bila kɔgɔji de la i n'a fɔ anw ka baji bɛ taa laban nizeriya kɔgɔji la cogo min a laban yɔrɔ n'i y'a y'i ɲɛ la a bɛ k'i kɔnɔ ko diɲɛ dan don fɔnba i n'i fa n'i ba cɛ kɔgɔji bɛ se ka bɔ laginɛ ka na mali la e n'i fa n'i ba cɛ mɔgɔ bɛ aw bolo min bɛ se k'a wari sara fɔnba i ni ala ni kira cɛ bɔ i ka tiɲɛ fɔ maliyɛnw ye faso kunmasuli den nkalon tigɛla den aw tɛ mali fɛ aw tɛna kɛ mali fɛ parce que aw tɛ mali dɔn aw ma balo mali kɔnɔ aw balola du denniw de kɔnɔ ala ma wagati di aw ma ani dɔnniya ani hakɛ min bɛ wele chance ka aw bila ka mali yala ka mali dɔn taara dugu fila ni saba la mali kɔnɔ aw danna yen ne i ba ye mali mumɛ bɛɛ de yala a bɛɛ partout mali région bɛɛ exception t'a la aw bɛ B1 2 3 4 12 ni 11 min fɔ ne i ba y'a bɛɛ kɛ ka taa n sigi ji kan ka tilerafana jɛgɛ mɔn ji kan k'a yiran ji kan k'a kɛ naji ye ji kan k'a bɔn kini kan ji kan malo min kanna o ji kelen kan k'a dun ne i ba fɛ ne y'o kɛ B2 ni B3 kɔnɔ mission senfɛ ministère des mines et de l'énergie ka sira fɛ abarika ala ye ne bɛ ne ye ɲɔnɔ ye n ye ɲɔnɔ region ye n ye farabugu ye ne tɛ se k'a fɔ n ko n bɛ n da don kuma bɛɛ la fɔnba ne bɛ min dɔn mali ko la ni e tun b'a dɔn laala e tun bɛna fɛn fɔ maliyɛnw ye min tɛ nin ye i tun bɛ tɛmɛ nin nkalon hakɛ kan mɛ fɔnba maliyɛnw tigɛr'i la i fa n'i ba k'i lamɛn i furumuso k'i lamɛn i masuruna mɔgɔw k'i lamɛn u k'a dɔn k'i ye nkalon tigɛ fasodenw ye kangabakaw a ye fɔnba ɲininka kɔgɔji la fo ka taa saya se a ma don min fo ka taa fɔnba denw faga k'u ban dugukolo kan don min fo ka taa fɔnba mɔdenw faga k'u ban dugukolo kan don min kangabakaw aw fɛn fɛn bɛ balo si la min bɛ bɔ ni fɔnba bɔnsɔnw ye aw k'u ɲininka kɔgɔji la fo ka taa fɔ min kɛra a ye kuma min fɔ fo ka taa diɲɛ wuli a ka ɲininka la a den n'a mɔdenw n'a mamadenw u ka ɲininka la fo ka taa fɔ min kɛra an b'o de ɲini maliyɛnw fɛ fɔnba ta la pour que k'a yira asimi la a ni ɲamadenw de bɛ ɲɔgɔn fɛ minnu y'a bila fili la k'a kɔ don jamanadenw na minnu bɛ mali dɔn minnu kɛra mali fɛ minnu tɛ wideyo kɛ u kunfɛ maa minnu tɛ san i b'a bɔ ko ne b'o maaw fɛ rezo sosiyo sanfɛ yan n tɛ waso ni n sanni ye wari la n bɛ videomani dɔw ye ka kɛ u yɛlɛko de bɛ n minɛ ni n ko n bɛ n yɛrɛ feere bi u si tɔgɔ tɛ fɔ tugun n bɛ jamana in dɔn n'aw ye n ye jamana in kanu ka tɛmɛ aw kan n fa ni n ba de y'a kɛ jamana in ye minnu fa n'u ba m'a kɛ jamana ye olu de bɛ kɛnɛ kɔnɔ minnu tɛ halala ye o caman de bɛ kɛnɛ kɔnɔ a bɛ se ka kɛ i fa ni i ba m'a kɛ jamana ye mɛ kɛ hɔrɔn ye ni hɔrɔnya y'i jɛ fɛn bɛɛ y'i jɛ ni i ba tɛ video kɛ nkalon kan fɔnba a lamɛn e tɛ kangaba dɔn i tɛ kaba dɔn sinɔn i tɛ taa nkalon tigɛ kabakaw ye ala kana nin nkalon in to i la kɔgɔji nacogo tɛ mali kɔnɔ fura t'a la n bɛ bɔ fɔnba la n bɛ na ɲamɔgɔden numéro deux la fɔnba fɛnɛ ye ɲamɔgɔden dɔ ye danga den don fɔnba ye kafiri den dɔ ye nkalontigɛla den dɔ don nasɔngɔ kama maa min tɛ se ka baara kɛ ka halala ɲini nin ye ɲama den dɔ ye cnt kɔnɔ cnt man ɲi a ma dafa asimi a bɛɛ lamɛn kelen kelen bi ka ɲamadenw bɔ k'u d'i ma an ka na ɲamaden numéro deux la a ye min fɔ aw ma aw yɛrɛ k'a lamɛn asimi goyita seku tunkara filɛ nin ye a lamɛn muso dɔ fana tɔgɔ fɔ maliki jaw ye vewiti kura kura san ka d'o ma man'o muso fana tɔgɔ ɲini sa k'o yira aw la sinɔn balimaw révélation bɛ yen dɛ voilà ko fatima barika tamasɛki muso dɔ de don k'o ye kolonɛli maliki jaw ka jaw ka bugo a ye kuma ye tɔgɔ yɛrɛ bɛ ko fatima barika activiste misɛnmani fɛn fɛn bɛ yen n'u bɛ ka mɔgɔw bɛ n'u bɛ ka mɔgɔw nɛni dɛ fatima barika tamaseki muso jɛman cɛɲumanba dɔ de bɛ yen ko maliki jaw ka guwo jaw ka guwo vewiti kurakura sanna ka d'o ma kunasinikɔ k'u ye vewiti kurakura san k'o d'o ma o vewiti dir'o ma o de fana bɛ ka aktivisi misɛnmani fɛn fɛn bɛ yen nɔ minnu bɛ ka fɔ vive vive maliki jaw a bɛ aktivisi fɛn fɛn rezo kan n'a bɛ ka jaw piblisite kɛ ni fatima barika ye tamaseki muso ye o de bɛ k'i dɛn k'a bɛɛ finanse duguni na balimaw sɛgɛrɛw de talen filɛ k'u da aw ɲɛkɔrɔ bi n m'a fɔ mɔgɔ ka da n na dɛ ne tɛ bɔ n kun fɛ dɛ nin dosiye bɛ ne bolo bi la ça vaut des jours n bɛ k'a étudier jaw ka guwo
ayiwa maliyɛnw maliki jaw i ye nin mɛn yan nin ye sogɛli ka sɔrɔda kumakan ye asimi goyita ye nin mɛn yan nin ye sogɛli ka sɔrɔda kumakan ye seku tunkara le politologue malien de new york nin de ye politologue ye a bɛ kuma ni nin dalilu suguw de ye aw kan nin de bɛ ni i ka ne fa ni n ba neni o ka fisa i ka bɔ ka nin ɲɔgɔn fɔ ne ma nkalon kan fasodenw ɲɛna ka ne to jamanajɔ la aw yɛrɛ k'a lamɛn nin ye maliki jaw jansa ye ka bɔ seku tunkara yɔrɔ k'a las'i ma cnt kɔnɔ en tant que président un des premiers responsables de notre nation de notre pays maliki jaw nin ye seku tunkara kumakan y'i ma a lamɛn j'espère que i y'a faamu n tɛna segin nin kan parce que ale ta dɔwɛrɛw bɛ yan min tɛ nin ye n bɛ taa ni seku tunkara ye ɲɛfɛ aw bɛɛ lajɛlen k'u la a k'a lamɛn a ka fila wɛrɛ bɛ yan n bɛn'o fara nin kan yanni n ka t'u ka nangarabaden kan yɛrɛfeeremuso den ye n'o ye bubu mabɛli ye n bɛna n'ale kan a kun bɛ cɛ n'ale de ale de ye sabanan ye après n b'u saba siri ɲɔgɔn na k'u gosi maliyɛnw k'a lamɛn ninnu ye ɲamadenw de ye transition nin de fɔra aw ye k'a k'aw baarakɛɲɔgɔn dɔn nin ye sogɛli ka sara de ye k'a di aw ma aw ye dannaya min da sogɛli kan o sara de filɛ nin ye ninnu bɛ ka baara kɛ sogɛli de ye u yɛrɛ b'a dɔn sogɛli ye mɔgɔ sugu min ye dɛ u b'a dɔn bubu mabɛli bɔra ka min fɔ sogɛli ma lɛndi don n bɛ segin a kan ka tila ka dɔ wɛrɛ fara a kan aw k'a lamɛn den sugu minnu bɛ aw kɛrɛfɛ baara la sogɛli ka sira fɛ yala anw kun kan k'an sigi k'an da de ka ninnu lajɛ yan ɛseke anw bannen nin kun kun tɛ an k'an sigi ka ninnu to yen u ka taa ɲɛ ni nin kuma ye k'a b'u da ko aw tɛ dannaya mɔgɔw ye aw tɛ maaw ye aw ye maa falaw de ye aw ye jatɔw de ye aw ɲɛ bɛ bobaraw de la aw tɛ mali ko la aw ye maa falaw de ye an k'an da de ka nin maaw lajɛ kɛlɛ la an kana bɔ k'an da yɛlɛ u sanfɛ aw ka to fili la o ye tiɲɛ ye jamana bɛɛ ka dafiri ka sababu kɛ seku tunkara fɔnba bubu mabɛl ani ben le cerveau nuhun togo ani alaye bokum ɲɔgɔnnaw ye aw bɛ sɔn o ka kɛ yan iba bokum ma sɔn a ma n bɛ don u bɛɛ la yɔrɔ jan fɛ u bɛɛ bɛna n kumakan mɛn kelen kelen

u ɲɛ bɛ mun na sisan o ye climatiseur de ye u ɲɛ bɛ katikatiw de la u ɲɛ bɛ muso bobarabaw de la u ɲɛ bɛ nafolo mugu de la u ka sira tɛ ala la u u banna ala la u ye ala janfa u y'u ka diinɛ janfa u y'a kira janfa ni ninnu ma tila ka malo mali sigi na maliyɛnw a ka si bɔ seku tunkara tɛgɛ kɔnɔ
voilà transition a y'a mɛn yan nin aw ka seku tunkara mankan ye aw ka politologue ninnu de ko k'u bɛ ka kɛlɛ kɛ mali ye aw ɲɛ bɛ sogɛli ka kɛlɛkɛcɛw la ka ɲɛsin aw ma aw ɲɛ bɛ bobara de la aw ye asasɛnw de ye aw ye terorisiw dɛmɛbagaw de ye aw ye mali juguw de ye seku tunkara ka kuma don iba ka kuma tɛ aw y'a mɛn a ye min fɔ wa walima aw bɛ fɛ n ka segin a kan n bɛ segin a kan a y'a lamɛn nin bɛɛ banna baara ma ka taga don service kɔnɔ walahi ni surasi ni kolonɛli ninnu ye terorisiw de ye ninnu bɛ terorisiw de ka baara la ala n'a kira cɛ mali surasi minnu filɛ fanga kunna bi n kan tɛ surasi denmisɛnninw ma dɛ olu de bɛ ka terorisiw sago kɛ bi u ɲɛ bɛ mun na sisan o ye climatiseur de ye u ɲɛ bɛ katikatiw de la u ɲɛ bɛ muso bobarabaw de la u ɲɛ bɛ nafolo mugu de la u ka sira tɛ ala la u u banna ala la u ye ala janfa u y'u ka diinɛ janfa u y'a kira janfa ni ninnu ma tila ka malo mali sigi na maliyɛnw a ka si bɔ seku tunkara tɛgɛ kɔnɔ
bon nin seku tunkara yɛrɛ tigɛlen don ala de fɔlɔ la a ka kali bɛɛ bɛ kɛ ala ka nkalon kan a bɛ tila a bɛ segin a kɔ o mɔgɔ kelenw ma a bɛ tila k'i kali o ala kelen na ko nin terorisi ninnu ko ka di ale ye a bɛ ka minnu wele ko terorisi dɛ n kan bɛ sɔrɔsiw de ma ofisiye ninnu n kan tɛ sɔlidadenw ma mɛ nin ofisiye minnu filɛ an kunna k'u banna kɛlɛ ma u banna fɛn bɛɛ la ko ka tugu kilimatizɛri de kɔ ko sumaya de ka d'u ye nin ye seku tunkara de kumakan ye le politologue de new york aw ni ala ni kira cɛ asimi goyita e bɛ nin de fɛ maliko la nin de bɛna kɛ k'anw ka faso dilan i ni ala ni kira cɛ e bɛ mun kɔnɔ sogɛli ka ko la est ce que a sera an ka segin ninnu kan i ka nin lamɛn i ka sogɛli ka sɔlidaw lamɛn ninnu jan t'i la u t'i fɛ u ka sira t'i la u bɛ tila ka ala kali k'u b'i fɛ

a ka fisa ni sogɛli ye i bɛ dɔ fɔ sogɛli ma mɛ i tɛ se ka fɛn fɔ ale asimi ma o cnt kelen mɔgɔw o asimi ye luwa dɔ abrogé ka mɔgɔ dɔw gɛn ka bɔ cnt kɔnɔ a tɛ tɛmɛ kalo fila kan a tɛ kalo fila bɔ a tɛ kalo fila bɔ aw ko k'aw nana mali kurajɔ kama mɔgɔ ye ne wele u ko ko nin sɔrɔsiw ma na u ma na mali jɔ kama dɛ mɔgɔ ye n wele minnu tun bɛ ka sɔrɔsiw defansi ta u ko ko nin sɔrɔsiw bɛ fɛ ka to fanga la ko ninnu ye diktatɛri de natɔla ye an kunna k'an k'an kɔlɔsi nin mɔgɔ ninnu na ko nin sɔrɔsi nin tɛ mɔgɔ jɛlenw ye u bɛ fɛ ka fanga de t'u bolo ka mɔgɔw manipile parce que aw delila k'a kɛ anw na u ye fanga ta don min anw minnu ko ko à bas la france anw de bɔra ka jama labɔ ka taa boulevard de l'indépendance la u tila k'anw fil'an kɔ kan ka tila ka gazi fiyɛ anw na u ni faransi tun bɛ lune de miel la wagati min na u y'anw traité de tous les noms u kɛlen ka ba ndaw bɔ yen u y'o ko bɛɛ kuru ta k'u da ba ndaw kun sisan u b'an utiliser tuguni an bɛ jama labɔ n'u ni faransi jɛra u bɛ tila tuguni k'an fil'an kɔ kan cɛ a tɛ marise o aw bɛ ka double jeu de kɛ ni mɔgɔw ye bilayi ala aw ka d'anw ye ne seku ni kuranɛ cɛ n tɛ ka fɔ n juguyama ka aw ka d'anw ye parce que i b'a dɔn mɔgɔ min
a tɛ nin yan a tɛ kali a ba la a tɛ kali a fa la a t'a fɔ ala ne ni ala cɛ n dabaa mɛ ala kumakan a ye min ci anw ma k'anw lalimaniya walasa an bɛ se ka ɲuman kɛ kumakan ni gafe min ka bon ni gafe bɛɛ ye ala kumakan sɛbɛnni min ka bon ni sɛbɛnni bɛɛ ye livuru min ka bon ni livuru bɛɛ ye ale bɛ kali o de la ko sɔrɔsiw ka d'a ye maa min ka d'i ye ale bɛ bɔ ka min fɔ o ma a ka dɔ wɛrɛ bɛ yen a b'a fɔ o kɔnɔ ko sɔrɔsi ninnu k'olu bɛ mali fɛ k'olu ye mun den sugu ye olu bɛ mali fɛ n y'o de ɲini n m'a sɔrɔ n bɛ fɛ aw k'o de ci n ma n ka n'o de dekɔrɔtike maliyɛnw k'a mɛn seku tunkara de kumakan filɛ tan cnt cnsp ani gouvernement a y'a lamɛn nin y'aw ka soldat de mankan ye asimi koyita aw ko k'an ka aw to yen ka ninnu to kuma la don o don u bɛ bɔ ni urgence ni bonne nouvelle ani mauvaise nouvelle ye don o don asimi koyita e ko k'an ka nin ɲamaden sugu to yen nin ka sira ta e ko k'an ka nin capurucaden to yen nin ka sira ta fasoden jugu faso kumasuliden nkalontigɛ maloya tɛ maa minnu na asimi koyita i bɛ se k'i ɲɛna ta ninnu ni anw na maa min bɛ faso dilan kuma min bɛ ka bɔ nin da ka fɔ o tigi ma est ce que o ye faso dilanna ye n'a danna nenni gansan ma est ce que o tɛ ɲɛnabɔ an bɛ k'i nɛni de o ne iba bɛ k'i nɛni de ne tɛ ka kuma nin ɲɔgɔn tɛ bɔ ne da n tɛ ala kali fɛnw kan n tɛ fɛn minnu ɲɛdɔn n tɛ kali kuranɛ la n tɛ fɛn min ɲɛdɔn nin bɛ k'o de kɛ yan seku tunkara aw ka soldat sogɛli ka sira fɛ aw de ye sogɛli ta ko aw b'a fɛ aw ni sogɛli ka mali dilan aw ni ala ni kira cɛ sogɛli bɛ se ka mali dilan ka nin mɔgɔ sugu to a kɔ asimi koyita e hakili la ko mali ye tulonkɛfɛn de ya i dara sogɛli de la e ɲinɛna mali jɔbagaw bɛɛ kɔ e ɲɛ bɛ seku tunkara de la e ɲɛ bɛ bubu mabɛli de la e hakili la olu da bɛ yɛlɛ anw da sanfɛ yan u fa n'u baw tɛ mali dɔn ka tɛmɛ ne iba kan i m'a ye u tɛ kuma n'u bɔdugu ye u tɛ se ka waso n'u bɔdugu ye u tɛ se u fa n'u mamakɛ bɔra dugu min na u tɛ se ka kuma a kan parce que u t'a dɔn u tɛ mali dɔn u tɛ mali fɛ kɔngɔ de bɛ ninnu na ninnu ye maliden fugariw de ye diɲɛ ɲɛfɛ mali kɔnɔ ani mali kɔkan u tɛ se k'a ɲini u yɛrɛ ye k'a kɛ jamana ye kuma tɛ jamanadenw ma e dalen don maa min na o fana dannaya mɔgɔw de filɛ k'u bɛ don i n'i hakili cɛ ka anw to balolen ni anw bɛ e fa n'i ba nɛni u k'a dɔn ko anw ka jugu kuncɛ de ma ni kukala ye e hakili la anw bɛna an da de ka an faso maliba lajɛ an minnu bɛ mali dɔn an ye mali y'a danbe kɔnɔ asimi koyita nin de y'aw ka seku tunkara kumakan ye e n'i ka maaw ma a lamɛn tuguni n bɛ segin nin video nin yɔrɔ in kan i ka nin lamɛn a lamɛn bubu mabɛli bɛna tugu nin na
est ce que sɔrɔsiw y'a jira k'an bɛɛ ye kelen ye an tɛ kelen ye sɔrɔsiw y'a jira olu ka fisa ni maliyɛn tɔw bɛɛ lajɛlen ye ee comment on appelle la asimi goyita y'a jira k'ale ka fisa ni maliyɛn bɛɛ ye asimi goyita k'i y'o de jira k'i ka fisa ni maliyɛn bɛɛ ye o tɛ problème ye k'i ka fisa ni sogɛli ye o de ye seku tunkara tɔɔrɔ sogɛli ka soldat de filɛ nin ye sogɛli de ye de kumakan ye i ka premier ministre de filɛ nin ye asimi koyita sogɛli bɔli mali kunna ne tɛna n'a f'i ye ka caya ka tɛmɛ nin kan ni sogɛli de ka d'i ye taa ni sogɛli ye i b'i ɲɛnata anw faso ni sogɛli la ni sogɛli tɛmɛna dɔgɔkun kan e bolo ne bɛna kɛlɛ fasɔnya wɛrɛ yir'i la min tɛ nin ye n b'i dabali ban a ma se kalili la n b'i kɔnɔ k'i ka décision lajɛ dɔgɔkun ne tɛ ka ultimatum d'i ma dɛ chantage fɛnɛ tɛ menace fɛnɛ tɛ mais ne mali ne faso ka di n ye cogo min n bɛ se min na n b'a kɛ pour que i k'a faamu k'i ni maa min bɛ ɲɔgɔn bolo ko premier ministre tɛ faso ni nin den sugu ma kan ka faso to kɔlɔlɔ kɔnɔ jamais a tan tɛ d'i ma u n'u ka soldat misɛnnin bɛɛ faralen ɲɔgɔn kan u tɛ se iba la walahi de ala ye n b'o perewu yirila yan hali u ka kɔmantɛrikɛlaw n bɛ t'u ba ju fara k'a di aw ma aw bɛ hakɛ to hali u ka kɔmantɛrikɛlaw hali tête de mort bilalaw n b'u ba nɛni n ti maa si to yen n'i karila ka na n kama n b'i jaabi fasojɔ sira kan asimi koyita ka perewu yirila u ka taa n'a ye ko ne iba ko ten u cayara cogo cogo n b'u jaabi n b'u kɛlɛ a bɛna se yɔrɔ dɔ la n b'u fara ɲɔgɔn kan i ko cangara lɔgɔ k'u siri k'u gosi ka tila ka kɔntiniye ne tɛ sniper ye dɛ an ye sniper sugu bɛɛ ye réseaux sociaux kan ne tɛ sniper ye moi je suis quelqu'un qui est soucié de l'avenir de son pays c'est tout jamana in labanko de jɔrɔ bɛ n na den minnu b'a kɔnɔ n'aw kɛra sababu ye k'u tiɲɛ n'u hakili la k'u bɛ tiɲɛ na ka sɔrɔ u bɛ nkalon na olu labanko de jɔrɔ bɛ ne na jamanaden bɛɛ dilanni de ka di ne ye i ka ɲamaden namɛn asimi koyita sogɛli ka sɔrɔda a lamɛn a ko sogɛli ma mais i tɛ se ka fɛn fɔ ale asimi ma o cnt kelen mɔgɔw o tɛ bɛn o asimi ye loi dɔ abroger ka mɔgɔ dɔw gɛn ka bɔ cnt kɔnɔ a tɛ tɛmɛ kalo fila kan a tɛ kalo fila bɔ
mɔgɔ dɔw tɛ ɲamaden kuma fɔ a fɔcogo la o de b'a yira k'i ye nafigiden de ye wa min y'i ci n'o ye sogɛli o fana ye nafigiden de ye wa ale sababu de ye kawu jimi gɛn mɔgɔ fila ma gɛn amina bɔra yan ka kuli ka jamana tɔgɔ tiɲɛ ka cnt tɔgɔ tiɲɛ ka tila ka transition tɔgɔ tiɲɛ a ye bɛɛ gosi a falen gulɔ la a bɔra yan kuma ɲɛnama ma bɔ a da ka ɲɛsin faso ma a ma gɛn mamadu awa gasama bɔra yan ko cnt ka di ko wari de bɛ yen baara tɛ yen k'u bɛ k'u diya de ka tila tuguni ko asimi ye mafala de ye hali n'i y'a ye i b'a dɔn ko mafala don hɛrɛ bɛ si a bɛ tile foyi m'a sɔrɔ a ma bɔ a pilasi la kawu jimi de bɔra min y'a to n tɛ kawu jimi dɛmɛ o ye u ye wale min ta k'an faso sɛgɛrɛ kunu ka nkalon ta k'a kɛ ka tiɲɛ kɛlɛ tiɲɛ ma dafiri tiɲɛ taara kɔfɛ de ka bere kɛnɛ tigɛ anw de ye tiɲɛ ye an b'u kɔ bi an b'u cancan ni tiɲɛ bere ye o de kama n tɛ kawu jimi dɛmɛ n t'a ka kuma fɔ ka janya i k'an bɛ kawu jimi dɛmɛ aw bɛɛ ye ɲamaden fasuguya kelen ye n tɛ kɛ kawu jimi fɛ n tɛ k'a fɛ n tɛ yɛlɛma n ma ɲina wa n tɛ ɲina ni mali ma dilan u ye layidu min ta maliyɛnw ye ka faso in jeni u ye layidu min ta maliyɛnw ye ka faso ci ka tila ka n'i sigi ɲamadenya kan fɔ la ko n'i y'i da lamaga i bɛ taa kaso la ja e bɛ siran kaso ɲɛ e ma siran kaso ɲɛ ibk tile e bɛna siran kaso ɲɛ i ye mali min ɲini o dilen i ma kuma min i bɛ maa min wele ko patriote et stratège e bɛ siran o ka fanga ɲɛ ka kuma k'e bɛ mali kisi e fan jumɛn bɛ mali fɛ kawo jim o de kama n tɛ kuma i kan maa minnu b'i fɛ o y'u kungo ye maa minnu hakilila k'u bɛ se k'u gulon i la ka baara kɛ ne ni bɛɛ ka expérience tɛ kelen ye moi je suis spécial je refuse tout carrément de vous accepter aw de ye démocratie tɔ bɛɛ bafouer ne hakilila demokarasi la aw bɛ bɔ ka marcher ka jamanadenw ka hakɛ ɲini k'a réclamer ne hakilila demokarasi la aw bɛ bɔ ka président élulen bɛɛ ye kala fili min ye n'a bɛ nkalon ni tiɲɛni na k'a baba k'a bila arayi kɔnɔ ne hakilila aw b'o bagabagaw kɛ ne hakilila aw bɛ tiɲɛ ni bɛn ɲini maliyɛnw ni ɲɔgɔn cɛ demokarasi kɔnɔ ne tun t'a dɔn k'a b'a ɲini ka jamana jeni k'an ka musakaw tiɲɛ ka walidenw ni bɔ kawo jim k'i to u ɲɛma fanga dilen aw ma aw ka sira fɛ ko aw mago ma ɲa ka tila ka kuma bɔsi aw la ko ne ka bɔ ka aw hinɛ minɛ ka kuma aw ye ne ni aw tɛ maliyɛn façon kelen ye dɛ kawo jim non non non peut-être an bɛɛ ye jɔgɔrɛmɛ ye mais jɔgɔrɛmɛw tɛ kelen ye ne ye bokum de ye murado sere ye nɔgɔ tɛ n na ne fa sara k'a tɔgɔ to a kɔ n b'a honorer ni n kari ka don min ba ka tafe kɔrɔ pour que tiɲɛ ka bɔ n bɛ taa parce que i ba ma wolo de sinon i t'i faso janfa ne ka ba neni kun filɛ kawo jim a lamɛn ka ɲɛ n b'i ba neni hali sini ka da kan i tɛ halala ye i hinɛ tɛ minɛ i jɔyɔrɔ tɛ mali jɔ la bi i tɛ se ka kuma ka da kan i bɛ ka siran u ka tribunal ɲɛ i bɛ ka siran u ka artikili ɲɛ i bɛ ka siran kaso ɲɛ i tɛ ka siran saya yɛrɛ ɲɛ parce que an ma se saya ma kaso dɔrɔn e kawo jim siranna o ɲɛ bi ka dɛsɛ ka bɔ ka kɛlɛ kɛ mali ni malidenw ye mais anw bɛ kɛlɛ kɛ k'an to kɔfɛ yan ni ne tun bɛ mali la ɲankumaw ye n kun tigɛ ka bɔ n kan da la parce que n tɛ bɔ n dalakan kan ne ye halala de ye ne n'aw tɛ kelen ye aw ye tout aliharamu de ye c'est pourquoi n tɛ umar mariko fɛ n t'a hinɛ minɛ n tɛ cheikh umar sisoko bonya n tɛ koniba bonya n tɛ moribo sisoko n tɛ moribo sidibe bonya n tɛ madame si kajatu so n t'a bonya n t'aw si fɛ n bɛ yafa dɔw ma aw cɛla k'a sababu kɛ sira dɔw ye mais n tɛ k'aw bɛɛ fɛ n tɛ fɛn fɛn b'a ɲɛdɔn fɛn fɛn y'a kɛlɛ k'a ɲɛma fɛn fɛn b'a dɔn k'u ka baara in laban ye janfa ye n tɛ yafa ma mamudu diko i b'a kɛnɛ kɔnɔ i bɔra ni diinɛ ni kuranɛ ye ani ala tɔgɔ de ye ko mali tin b'i la mɛ bi i bɛ min n'i bɔra ka fila fɔ i bɛ tila ka t'i boli ka t'i dogo i ka cɛya bɛ min i ka jamana kanu bɛ min mali mago bɛ bɛɛ la bi bɛɛ ka bɔ ka ko dɔ kɛ mali ye walasa an faso bɛ dilan mɛ aw bɛ min m5 mɔgɔw aw bɛ min n tɛ jigin aw la parce que aw bilala fili de la aw tɛ mali dɔn minnu bɛ aw ɲɛma n'o ye sogɛli ye a bɛ ka min k'aw la komi aw caman ye faamuyali sɔrɔ a la a y'a ka tataw ta ka bilataw bila k'a kɔ don tɔn na tɔgɔ b'a pɔsi kɔnɔ ni don min y'a ladiya a bɛ tɔgɔ in labɔ ko m5 rfp k'a k'a ta ye fsd aw ka barika bɛ min bi mali kɔnɔ aw bɛ siran ka kuma k'aw bɛ taa kaso la musa tile la dɔw de y'u ni n'u joli di k'u kumakan di ka taa kaso la ka tila ka jogin k'u gɛn ka bɔ jamana kɔnɔ walasa aw bɛ bi ye ja aw ye jitɔw de ye seku tunkara ɲɔgɔn de bɛ kuma mali kɔnɔ bi ko pourquoi président t'ale wele pourquoi baara tɛ d'ale ma pourquoi jɔyɔrɔ tɛ d'ale ma maliko la wari min bɛ ka d'a ma premier ministre fɛ o bɛ ka di kun min na maliyɛn bɛɛ b'a dɔn aw bɛ nin den sugu de lamɛn nin lakalakatɔ den ni ka sɔrɔ n tɛ fɛ k'aw lafaamuya ne tɛ n da don nin ɲɔgɔn seku tunkara ɲɔgɔn da la parce que n b'a dɔn a ba ye wulu de ye n b'a dɔn a ba y'a kɔnɔ ta bɔlɔn fɛ de ka taa wolo ka cɛ dɔ jamu d'a la ne b'a dɔn o den de don cɛ jɔlen baara kɛcogo ne b'a dɔn cɛ min b'a sen kan min da tɛ falen ne tigɛra caman na politiki kɛnɛ kan mɛ komi ninnu ye sogɛli de ta ka fisa ni tɔw ye ne bɛ bɔ ka kɛlɛ kɛ o de la u k'a dɔn ko ninnu bɛɛ de ye kelen ye minnu ka fisa u banna olu de la min tiɲɛnen wulubo u y'o de ta maa min tɛ tiɲɛ bɔ a da layidu t'a la a bɛ jamanadenw ni tɔɔrɔlen de fɛ tin t'a la a tɛ hinɛ a tɛ miiri o ye sogɛli de ye asimi goyita i ko k'o de y'i ka premier ministre ye ne b'i kɛlɛ n'a ye n'i y'a bila don min n bɛ kɛlɛ dabila ne ye iba de bokum muradɔ sire ye barema bokum descendant mopti ye anw de ta ye anw ka région de bɛ kasi la bi ka aw to fanga la aw tɛ ka se ka fɛn kɛ mɔpti ye kuma tɛ gawo ma aw bɛ gɛrɛ kidali ni tɔnbutu la don jumɛn aw bɛ se ka nin yɔrɔw latilen don jumɛn k'a di malidenw ma olu de ye mali fanba bɛɛ ye aw bɛ waso ni nafolo min ye mali dugukolo jukɔrɔ a bɛ nin yɔrɔw de la ninnu de tun bɛ don ni dunanw ye turisi sugu bɛɛ donna nin de fɛ rallye paris dakar ka sira de tun ye nin ye nin de bɔsira mali la bi aw bɛ dabaya la misili b'an bolo radar b'an bolo nin b'an bolo aw ka video maniw ka sira fɛ sogɛli ka fɛɛrɛ aw ɲɛ b'a la den sugu minnu don bi maliyɛn bɛɛ ɲɛ b'a la ka mɔgɔ minnu bɛ ka aw mankutu ɲuman fɔ a bɛɛ lajɛlen bɛ nkalon na aw ko cogo di bi decision jumɛn bɛ aw bolo bi asimi i ni jɛɲɔgɔnw sogɛli ka ko la a bɛ ban don jumɛn an bɛ n'an yɛrɛ sɔrɔ don jumɛn ka bɔ nkalon kɔnɔ an bɛ segin tiɲɛ kan don jumɛn an bɛ segin nɔrɔmali la don jumɛn asimi maliyɛnw b'a fɛ i ka bɔ k'o de fɔ an ye an tɛ siran i ɲɛ o parce que an b'i kɛlɛ an mɛn o mɛn an b'i kɛlɛ an b'i jaabi n'i m'anw jaabi anw b'i jaabi parce que an ka jaabi tɛ dɔwɛrɛ ye i t'a laban n'i m'i sen don cɛ samara kɔnɔ n'i ma taa tiɲɛ nɔfɛ asimi i t'a laban ne kɛlɛbaga t'i bolo video man tɛ activiste tɛ parce que o kuma o kuma tellement seku tunkara yɛrɛ dɛsɛra kuma la kumakan ye ko di afiriki farafinna activiste an ɲɛ tɛ activiste la farafinna kɔnɔ an ɲɛ t'a la mali mago tɛ farafinna activiste la seku tunkara n bɛ segin a kan i ye yan mali mago bɛ mali denw de la u ka bɔ ka kɛlɛ kɛ mali ye k'a kɔrɔtan tiɲɛ ka segin mali kɔnɔ an n'an kɛrɛfɛ jamanaw mali ye pays le pays le plus hospitalier de l'afrique et de la planète c'est le mali mali de b'a tɛgɛ di dunan ma ka tɛmɛ diɲɛ jamana bɛɛ kan hali amerique tɛ mali ɲɛ o la o de kama sungurunbaw sow jɔlen don siya wɛrɛ maaw fɛ mali kɔnɔ maliyɛnw jɛlen don a ma k'a to yen siniwaw u sago bɛ mali la irisiw u sago bɛ mali la amerikɛnw sago bɛ mali la faransɛw sago bɛ mali la nin bɛɛ sago bɛ mali la ka sababu kɛ jatigiya ye coupe d'afrique des nations na k'a fɔ ko jatigiya o dɔnna mali de la o ye hospitalite de ye mali ka hospitalite bonya ni diɲɛ jamana bɛɛ ka hospitalite ye asimi koyita mais e tile la mali bɔra ka cote d'ivoire kɛ mali jugu ye ka senegal kɛ mali jugu ye ka sababu kɛ nin den jugu ninnu ye i b'u lamɛn i b'a dɔn u bɛ ka min fɔ ka sababu kɛ sogɛli ka plan ye e hakili la ko e mana jarabi masakɛya la ko maa sugu bɛɛ de bɛ se k'a d'i ma maliyɛnw de b'a d'i ma sogɛli tɛ se k'a d'i ma seku tunkara tɛ se ben le cerveau tɛ se fɔnba tɛ se nuhun togo tɛ se bubu mabɛli tɛ se kuma tɛ tɔw ma faransi warimisɛn ɲininanin ninnu minnu bɛ papapapapa pour que aw ka siman damadɔ san u u ye so min suɲɛ tungaladen tɔw kun k'o laban n'o ye dani de paris ye yɔrɔ ale tɛ jate tɔw fɛ yɛrɛ tɔw ka fisa n'ale ye ale hawujalen de don taga yɔrɔ t'a la asimi goyita i ka seku tunkara n b'a d'i ma i k'a tɔ n lamɛn an bɛ sɔrɔ ka bɔ yan an bɛ taa bubu mabɛli la

o CNT kelen mɔgɔw o asimi ye loi dɔ abrogé ka mɔgɔ dɔw gɛn ka bɔ CNT kɔnɔ a tɛ tɛmɛ kalo fila kan a tɛ kalo fila nafa tɛ cɛ min na a tɛ kalo fila a tɛ se ka mali jɔ a y'a kari de aw nana mali kura jɔ kama mɔgɔ ye ne wele u ko ko nin sɔrasiw ma na u ma na mali jɔ kama dɛ mɔgɔ ye n wele minnu tun bɛ ka sɔrasiw de a ye nkalontigɛla lamɛn n'a tigi fanga la ko ninnu ye dictateur de natɔla ye an kunna k'an k'an kɔlɔsi nin mɔgɔ ninnu na ko nin sɔrasi nin tɛ mɔgɔ jɛlenw ye u bɛ fɛ ka fanga de t'u bolo ka mɔgɔw manipuler parce que aw delila k'a kɛ anw na u ye fanga ta don min anw anw minnu ko ko à bas la france anw de bɔra ka jama labɔ ka taa boulevard de l'indépendance la u tila k'anw filan kɔ kan ka tila ka gazi fiyɛ anw na u ni faransi tun bɛ lune de miel la wagati min na u y'anw traité de tous les noms u kɛlen ka ba ndaw bɔ yen u y'o ko bɛɛ tugu ta k'o da ba ndaw kun sisan u b'an utiliser tuguni an bɛ. ne m'a fɔ aw ye n ko conviction tɛ a ka bɔ dɔrɔn k'a fɔ i da la à bas la France pour que i ka asimiw lasɔrɔ asimi nin ye humiliation de ye aw ma anw ka armée ma anw bɛ armée min dɔn o tɛ aw bolo bi aw ye armée yecogo yɛlɛma aw ye armée yɛlɛma aw ye jamanadenw nasiga armée ɲɛ nin de kama maliyɛn yɛrɛ yɛrɛw u sirannen bɛ armée ɲɛ bi armée tɛ se k'u kisi ka sababu kɛ nin kuma sugu ye à bas la france i k'o fɔ dɔrɔn o b'a yira k'a fɔ ko olu de bɛ e fɛ e fɛnɛ b'i yɛrɛ d'olu ma maliden yɛrɛ yɛrɛw bɛ kɔlɔlɔ la a ye ɲamaden lamɛn n'u ni faransi jɛra o bɛ tila tuguni k'a filan kɔ kan cɛ a tɛ marché o aw bɛ ka double jeu de kɛ ni mɔgɔw ye bilayi ala marché de don ne seku ni kuranɛ cɛ n tɛ k'a fɔ juguya ma aw ɲɛ t'a la ko kuranɛ parce que i b'a dɔn mɔgɔ min c'est à dire ni mɔgɔ man kegun ni n'i ko k'i bɛ bilayi n'i ko k'i bɛ naloma ladi baara de don je suis obligé de le dire naloma ladi man nɔgɔn dɛ sɔrasi sɔrasi ka ɲi marifa marifa ci yɔrɔ dɔrɔn na an kana ɲɔgɔn nɛgɛn dɛ ninnu a banna a tɔ ye une seconde quarante a tɔ ye combien ye Ye une seconde. Ko sɔrɔsi ka ɲi marifa ci yɔrɔ de la k'aw ye naloma de ye nin ye seku tunkara de kumakan ye ne bɛna n sigi de k'aw bilen direct la faso nɔfɛ mɛ aw kanubagaw de bɛ nin fɔ aw ma a bɛ bɛn aw ma aw dalen don nin de la ne tɛ kuma o une seconde a y'a tɔ lamɛn n b'ale bɔ yen n bɛ na ni bubu mabɛli ye a banna o nin y'aw ka seku tunkara kumakan ye n ye dɔ k'ale kan n bɛ bɔ ale kan n bɛ taa bubu mabɛli ta k'a di aw ma a k'aw tulo majɔ n ye min décortiquer yan n bɛ segin a kan bubu mabɛli la aw bɛ segin k'a lamɛn asimi goyita i b'a lamɛn ni maa min bɛ fɛ ka aw sɔrɔ i ka nkalon tigɛ hali aw ma fɛn min kɛ k'a imajine k'a fɔ dɔrɔn aw bɛ sɔn a ma aw b'a tigi kunbɛn o de filɛ aw bolo fanga kɔnɔ bi sogɛli ka sira fɛ aw sɔrɔsiw tɛ wari di mɔgɔ ma o ismaɛl wage sunguru min ni seku tunkara y'a fɔ hakili tɛ muso in tɔgɔ la mɛ muso in i tɛ na ne iba nɔfɛ i ka wari dɔ jigin ne kan seku tunkara ko ten k'i bɛ ka wari di video maniw ma i tɛ na n'a ye iba bɛ yan dɛ n'a di ne ma ne k'a minɛ ne bɛ sɔn e kelennin ka wari ne b'a minɛ walayi ni e ye wari di an b'a minɛ wage filɛ seku tunkara bolo k'olu bɛ mali fɛ k'olu bɛ cnt fɛ k'olu bɛ sɔrɔsiw fɛ mɛ walidenw tɔgɔ bɛ ka tiɲɛ tiɲɛ don wa nkalon don ne iba ka sira t'a la parce que mɔgɔ sugu bɛɛ bɛ mali kɔnɔ bi mɛ wage e ye mɔgɔ min ye ismaɛl wage e kan ka nin lamɛn ni e ma reyaji mali ye ne m'a dɔn dusu sugu min bɛ aw la o tuma aw ye kudeta kɛ kun jumɛn kama aw bɛ siran sogɛli ɲɛ yan a ye nin fɛnɛ lamɛn nin y'aw ka bubu mabɛli ye aw bisimila aw sanbɛ sanbɛ bubu mabɛli bɛ kɛnɛ kɔnɔ an ka taa n'a ye habib cam merci pour cette vidéo
jateminɛ kɛ o fɔ an ɲɛna jateminɛ kelen i b'a kɛ maa o maa ko k'i tɛ transition soutenir i b'i tigi da kaso i ye fɛn kɛ o maa o maa ko k'i tɛ transition soutenir i b'i tigi da kaso mun na i y'o fɔ de mɛ a jateminɛ kɛ kabini kasolataga daminɛna maaden ni maaba a bɛ jɔ ye fɛn o fɛn ko ko délai kana délai ka respecter transition wa n'a ye a ye kuma min fɔ a ka bɔ a sira ma k'a daminɛ sumeyilu bubɛyi mayiga la transition ko daminɛ o de kɛra maa fɔlɔ min ye transition soutenir ka bɔ tele la k'a fɔ ko u ka transition dɛmɛ ka na u y'ale de ɲininka rfi la ale de ko ko président ni vice président

o bɛ min o banalen dalen don bi k'ala ka bɔ ka taa furakɛ a m'o sɔrɔ o bila kɛrɛfɛ isa kawu jim o yɛrɛ min ye kulu sigi k'a tɔgɔ da transition na ACRT faso ka wele ale ko ko maa tɛ min yɛrɛ bɛ s'a mara ni asimi fana tɛ ale min y'o ale min ko l'imperturbable le patriote

o bɛ min o banalen dalen don bi k'ala ka bɔ ka taa furakɛ a m'o sɔrɔ o bila kɛrɛfɛ isa kawu jim o yɛrɛ min ye kulu sigi k'a tɔgɔ da transition na ACRT faso ka wele ale ko ko maa tɛ min yɛrɛ bɛ s'a mara ni asimi fana tɛ ale min ko ale min ko l'imperturbable le patriote

a bɛ cogo di e ni ne min filɛ kuma la nin sini n'an ma dunun ta ka bara ta ka transition majamu i bɛ convocation bila la an ye an ye kuma min fɔ an ma min fɔ an bɛ taa an yɛrɛ sɔrɔ yɔrɔ la an ma sigi ɲɔgɔn ne ni e e ni ne e kɔnɔ
asimi koyita i tulo bɛ nin na Nin ye sogɛli ka bubu mabɛl de mankan ye e kɔni tɛ wari di o sɔrɔdasiw tɛ wari di e cɛ n terikɛ kamarakɛ n ye fɔnba décortiquer video début la n bɛ tila ka na fɔnba ka video wɛrɛ de décortiquer semaine kɔnɔna la ale ni ben le cerveau ani nuhun togo ani e, e, e, alaye bokum n bɛ k'u ka élémentw bɛɛ de dafalen kɔnɔ ɲɔgɔn fɛ dɔw ta bɛ n bolo dɔw ta tɛ n bolo n bɛ fɛ k'u ramasser de ka bɛɛ gosi kɛ u kan k'u yira transition mɔgɔw la yala nin ye mali jɔcogo ya yala nin maaw de bɛ ka kɛ ka mali dilan minnu ka incohérence an'u ka regard sur le passéw n b'a bɛɛ de fara ɲɔgɔn kan ka di asimi ma n'a ɲinɛna ne b'a hakili jigin nin video in kɔnɔ maliyɛn bɛɛ ka lamɛn den sugu minnu bɛ ka bɔ k'an ka transition dɛmɛ nin de kama an banna an ko an tɛ transition dɛmɛ ka da kan nkalon de ka di transition ye nin ye bubu mabɛl de mankan ye i ka bɔ ka nkalon dɔ imaginer k'a tigɛ k'a da transition na hali ni tiɲɛ tɛ k'u b'i dɛmɛ u bɛ k'i fɛ i bɛ jɔyɔrɔ sɔrɔ o kɔrɔ a filɛ ka fɔ nin ye a y'a lamɛn a bɛna fɔ ka ɲa fɛn fɛn ka nɔgɔ i ma nkalon tigɛ nkalon tigɛ ka transition futeni n'a y'i ja a fɔ ko o kuma na cɛ ba kɛmɛ a fɔ dɔrɔn ko nin ko ba ba kɛmɛ kɛra ni tiɲɛ tɛ hali n'o ye nɛni ye hali nɛni tɛ dɛ hali n'i y'o sigi cɛkɔrɔba dɔ kan a si jɛ k'o t'a bonbonsi i k'a fɔ dɔrɔn nin ko ba kɛmɛ kɛra hali ni tiɲɛ tɛ bubu mabɛl ka kuma filɛ nin ye o don sufɛ n ko n b'a dekɔrɔtike n ma fa dugu jɛra n ye e, sogodogo salif ani abibu cam ye k'a dekɔrɔtike n ma fa wa sisan n bɛ k'a dekɔrɔtike n ma fa hali bi parce que a ka bon ne hakili ma nin bɛ se ka fɔ maliyɛn fɛ cogo min mali bɛ dingɛ min kɔnɔ bi maaw bɛ ka sa ka bɔ ka nkalon tigɛ ka fɛn ba kelen fɔ minnu tɛ tiɲɛ ye o de kama bubu mabɛli bɔra ko wulu bɛ yan o ye nkalon ye a bɔra ko marifa dɔ bɛ yen e ko minɛn dɔ bɛ yen n'u y'a dayɛlɛ n'i delila ka marifa ci n'i ma deli k'a ci k'a bɛ ɲɛdɔn o ye nkalon ye a bɔra ka aviyɔn dɔw lakali min bɛ boli kuluw ni ɲɔgɔn cɛ an bɛ min ye amerikɛn filimu na o ye nkalon ye a bɔra k'u ye kanw ci o ye nkalon ye a bɔra ko terorisi minnu fagara o ye nkalon ye bubu mabɛl a bɔra ko tile bɛna feere mali bɛ tile feere kanada ma o ye nkalon ye k'i k'i miiri dɔrɔn fɛn min y'i diya a mana kɛ hakɛ sugu sugu ye hali n'i bɛ taa minɛ cɛkɔrɔba bɔnmɔsima dɔ la u fa n'u baw man ka nɛni dɛ mɛ wali cɛkɔrɔbaw bɛ se ka nɛni ni sɔlida tɛ mali bolo mali tɛ jɔ i b'a ye mali sɔlida ye rezo sosiyo sanfɛ yan n ma deli k'a dogo ne ka kili cita de ka ca ne kili tɛ ci cɛ fɛ yan fo ni min bɛ tiɲɛ na ni ni tiɲɛ nana i bɛ se i b'a la nin ye bubu mabɛli mankan ye i bɛ nkalon de tigɛ min ka bon hakili ma k'a da nin transition na a dajɛ yɛrɛ la k'ale ye hɔrɔn ye a y'a lamɛn ani tiɲɛ tɛ hali n'o ye nɛni ye hali nɛni tɛ dɛ hali n'i y'o sigi cɛkɔrɔba dɔ kana si jɛ ko ɛ ba ko an ma min fɔ an bɛ taa an yɛrɛ sɔrɔ yɔrɔ la an ma sigi ɲɔgɔn ne ni e e ni ne e kɔnate ni ne fɛn fɛn ka nɔgɔ i ma nkalon tigɛ nkalon tigɛ ka transition soutenir n'a y'i diya a fɔ ko o kuma na eh, cɛ ba kɛmɛ a fɔ dɔrɔn ko nin ko ba ba kɛmɛ kɛra ni tiɲɛ tɛ hali n'o ye neni ye hali neni tɛ dɛ hali n'i y'o sigi cɛkɔrɔba dɔ ka na si jɛ k'o ta bɔnbɔn si jɛman ma k'o fɔ n bɛ misali dɔ d'i ma Kaou Djim était quatrième vice-président du CNT. Bubu Mabɛl ne tɛna kuma Kaou Djim nin ka ko la i ka nin video kelen an bɛ nin jouer fo ka taa fo i denw ye yeli kɛ don min k'u fa lamɛn min ko ko nkalon yamaruyalen don a fɔra ne ye kucala kɔnɔ Cœur du Mali gurupu kɔnɔ mɔgɔ fɛ min ko ko kuma dɔw k'i kan ka nkalon de tigɛ pour que i ka avancer Choguel ka parti mɔgɔ dɔ fɛ min kɛlen k'a ka dannaya da Choguel kan o mɔgɔ y'o fɔ ne ye ne ka kucala groupe kɔnɔ a ɲigin bɛ na hali bi n ma ban n ka groupe la dɛ mɛ a sen bɛ sababu la min y'a to n ye n yɛrɛ minɛ parce que ne iba tɛ nkalon fɛ n tɛ nkalon tigɛ maa ye k'i la tugu n kɔ n'a maa kelen bɛ yen a ka na kɛnɛ kan ka n malo ni maa min ye n sutura la ala kan'i sutura Cœur du Mali groupe ka ca ni kɛmɛ saba ye facebook sanfɛ e, e, e, e, whatsapp sanfɛ n t'a da dɔn kuwa n bɛ ka kɛmɛ saba fɔ mais en réalité n t'a da dɔn n kana nkalon tigɛ kuwa ni maa kelen bɛ yen ko n ye nkalon tigɛ maa min ye walasa i ka don cœur du mali la k'a tigi kana n'a nkalon ye ni fɛn dɔ bɛ yen ko n y'a fɔ cœur du mali asosiyasɔn tɔgɔ la ko tiɲɛ tɛ a tigi kana n ye n jɔ ni n ka asosiyasɔn ye fo bi n bɛ n bolo kɔrɔta sanfɛ jiginbaga t'a la a barika ala ye a hakilinata n'a musakaw la n ma sɔn nkalon ma n tɛ taa nkalon nɔfɛ ni maa ko a bɛ n dɛmɛ cœur du mali association dilanni na ka taa fɛ n'i ka musakaw ye n'i tɛ maa jɛlen ye n t'i ka wari minɛ ni n dar'i la de n bɛ n ka wariko sɛmɛ i la sinɔn maa sugu bɛɛ nana ne nɔfɛ cœur du mali ko la n b'i dɛmɛ n bɛ nin k'i ye n b'a don tan n b'a bɔ tan depiteba dɔ bɛ mali kɔnɔ yen ɲagando don fɔlɔ min na n'a kumana ko fo n ka mɔgɔ de d'a ma n ko ne balima fila de bɛ yen n kɔrɔmuso fa kelen ba kelen ani n dɔgɔkɛ olu bɔ kun fa kelen ba kelen n y'olu de bila ka taa fɛ yen ko paseke ale ye anw fa ka mɔgɔ ye an bɛɛ ye jɔgɔramɛw ye u tagara a ye un miliyɔn de ta k'a d'u ma n y'a wele n y'a fɔ a ye i ye un miliyɔn di ninnu de ma i m'a di cœur du mali ma mɔgɔ min ye miliyɔn don cœur du mali la ne iba kelen de don a barika ala ye ne ti maa si ka wari nɔgɔlen minɛ k'a don cœur du mali la maa min ka dɛrɛmɛ bɛ cœur du mali misiyɔn na suwala bayaya hayidara don waa mugan mɛ ne iba ye misiyɔn joli kɛ mali region bɛɛ a sɛrikili bɛɛ n yɛrɛ kelen posi la n bɛ ala barika da ne tɛ layidu kolon minɛ maa bolo ni ne dalen t'i la ne t'i bolo wari minɛ ne ye cɛ min bolo wari minɛ yan kelen pe walahi maa kelen pe a barika ala ye kuma subi tɛ n'a la wa n ye n ka mouvement dilan n ti maa wajibi ka to a kɔnɔ n ma nkalon tigɛ maa ye kila na mɛ ninnu kumakan filɛ nin ye bi fɛn min ye mali mumɛ bɛɛ ye association yɛrɛ tɛ parti politiki tɛ fo jamana o jɔbagaw nkalon de bɛ kɛ ko olu kɛ ka jamana dilan aw ni ala ni kira cɛ ni kuma in bɛ don jɔn hakili la k'i bɛ sɔn a ma n'o ka sɔrɔ i bɛ tiɲɛ fɛ mali ko la ko an k'an makun an kana nɛni kɛ an an ka ninnu to yen u ka taa an k'an faso citɔ lajɛ k'an to tunga fɛ fɛn min bɛ se k'u lajɔ o y'u baw ka baya tigɛli ye ni iba b'u baw ka baya tigɛ paseke ba t'u la ɲamadenw de y'u wolo bubu mabɛl ɲamaden de y'a wolo n'a fa n'a ba dalen don a la k'u ye halala ye k'u ka bɔ k'an jaabi den sugu min filɛ u bolo a bɛ ka kuma min fɔ ko nkalon yamaruyalen don sogɛli ye nin fɔ ka tila k'a don a ka pati mɔgɔw kunna u ka nkalon tigɛ maaw ye u ka na pati la bi a bɛ cogo di sogɛli mago tɛ pati la a fɔra ne ye kucala n ka gurupu kɛrɛdi mali kɔnɔ a bɛ n ni ala ni kira cɛ walahi ala ka bon n ka kalili ma ala ka yafa n ma mɛ nin de fɔra ne ye gurupu kɔnɔ sogɛli ka pati kɔnɔ den dɔ fɛ ko kuma dɔw f'i ka nkalon de tigɛ pour que i ka fɛn dɔw labɛn politiki la i ka mɔgɔw latugu i kɔ mɔgɔw ka sɔn i ye ne iba t'a kɛ ne t'a kɛ nkalon kiri tɛ bɔ ne na n bɛ se n yɛrɛ la o la n tɛ se n da la fa neni ni ba neni na mɛ n bɛ se n yɛrɛ la ka nkalon di jamanadenw ma u ka kɔlɔlɔ kun o de kama sɛgɛn ni anbarigo ni tɔɔrɔ min bɛ maliyɛnw kan bi sogɛli ka fɛɛrɛ de don k'a di sɔrɔsi ninnu ma wa u dara sogɛli la a ye nkalon tigɛ sɔrɔsiw ye a ye sɔrɔsiw da kɛ ka a ye sɔrɔsiw tɔgɔ kɛ ka nkalon tigɛ malidenw ye an b'o kɔlɔlɔ de kɔnɔ asimi koyita ne tɛ n kunfɛ an b'a fɛ sogɛli ka taa de c'est la solution ne bɛ min ɲini i fɛ o y'o de ye kunun i k'i jɔ i sen kan n'a y'i diya kana kɛ ne iba fɛ ne tɛ k'i fɛ mɛ min bɛ mali dilan i seko t'a la n'i bɛ k'a kɛ ɲuman kan n b'i ka ɲuman de fɔ n'i tɛ k'a kɛ ɲuman kan n b'i ka juguman fɔ an bɔ sogɛli bolo dɔ kɛra anw mɛnna sogɛli bolo anw bɔsi sogɛli la ten mali ka se k'a yɛrɛ ma mali bɛ e de bolo otazi la bi sinɔn sogɛli tɛ tugun u kɛra sababu ye k'i nɛgɛn k'i bila ka an lamini jamana bɛɛ lagosi k'a bɛɛ dɔgɔya e asimi koyita i sɔnn'o ma sogɛli bolo walasa i bɛ ɲɛ ye a y'i lada jama de la jama min ni barika t'a la ni tiɲɛ m'a fara ɲɔgɔn kan o tɛ jama ye jama min bɛ aw nɔfɛ nkalon jama de don a tɛ laban a cayara cogo o cogo n'u ma jɔ yan u bɛ jɔ lahara lahara jɔ don n'i ye nkalon jama ye i dabali bɛ ban a bɛ k'i kɔnɔ ko diɲɛ bɛɛ de don tiɲɛ tigi man ca wa mali mana ci ka dafiri cogo o cogo tiɲɛ fɔla kelen kelenw bɛ na hali ni n b'i ba de neni ka tiɲɛ f'i ye jama la n b'a kɛ ne mago tɛ danbe la koyi ni mali ma jɔ non non non ne ma tila ne ma hali a daminɛ cɛ o cɛ n'i ye ne atake mali nɔfɛ a bɛ n ni ala ni kira cɛ n b'i ba neni n tɛ ezite yɛrɛ n'a bɛnn'i ma n b'i ba neni a ma bɛn i ma n b'i ba neni i y'i ta sara n b'i ba neni i ye n ba neni n b'i ba neni i ma n ba neni n b'i ba neni i m'i ta sara n b'i ba neni ne ka sira foyi t'a la paseke o maaw de b'an ɲɛkɔrɔ u bɛ ka bɔ k'an kɛ ɲamaden an ka jamana kɔnɔ ko nkalon de bɛ tɛmɛ i ka bɔ ka nkalon tigɛ walasa a ka lamɛn n b'a d'i ma siɲɛ kelen asimi i k'a lamɛn
e ni ne e kɔnate ni ne fɛn fɛn ka lamɛn i ma nkalon tigɛ nkalon tigɛ ka transition suteni n'a y'i diya a fɔ ko o kuma na ɛɛ
e ni ale k'aw ka nkalon tigɛ ka transition suteni maliyɛn bɛɛ tulo bɛ nin na n'a y'i diya a tɔ lamɛn a fɔ dɔrɔn ko nin ko ba ba kɛmɛ kɛra ni tiɲɛ tɛ hali ni tiɲɛ tɛ hali ni tɛ dɛ hali n'i y'o sigi
nin ye maliyɛn de mankan ye nin de ko k'ale ye burantigi ye nin de ko ko fa ni ba b'ale la nin de ko ko wolodenw b'ale bolo ko teriw b'ale la nin de sigilen filɛ an bɛ transition min kunna bi k'i ka nkalon de tigɛ hali fɛn min ma kɛ hali ni tiɲɛ tɛ a dajɛ yɛrɛ la aw ko ko ka ninnu de bonya ninnu de ba nenikan bɛ digi aw tulo la taa ka bɔ n ka video kɔnɔ sinɔn bugumabɛli ba tɛ ne bolo da la bugumabɛli ba ye ɲamaden de ye fa min ye bubu mabɛli ba wolo o ma dɔn o de kama bubu mabɛli yɛrɛ fa ma dɔn a kumakan fɛ maliyɛn halala tɛ nin fɔ n'i ye nin kiri bɔ n na n bɛ n yɛrɛ fa wala n bɛ fa neni ba neni fusaya ka bɔ ka nin ɲɔgɔn bɔ n da hɔrɔnden i tɛ nin bɔ i da mali bɛ cogo min na bi maliyɛn dɔw de bɛ ka sa mali nɔfɛ mɛ a fɔra ko nkalon de bɛ ka kɛ ka nin transition dɛmɛ wa a bɛ k'a yira an na tiɲɛ de fɛnɛ don a bɛ ka bɛn u ma don de sera u kan ka kunu ka nin daga bɔ mali da la an b'an faso nɔfɛ tiɲɛ de kɔnɔ hali n'aw ka jama man ca aw ka to hɔrɔnya ni tiɲɛ kɔnɔ asimi koyita nin kun y'o de ye k'a yir'i la ko n tɛ fatɔ ye n tɛ ka kɛlɛ kɛ n kun fɛ wa n t'a dabila a k'an bɛn video wɛrɛ merci à tout le monde vive le mali ala ka tiɲɛ dɛmɛ bubu mabɛl ba ye ɲamaden ye a fa fana ye ɲamaden ye